sabu kira ko kullu musikirin kamurun kira ko fɛn o fɛn bɛ maa su dulɔ don o maa jumɛn bɛ anw fɛ yan ko n'o banana k'o tɛ taa furakisɛ san farimansin na. a bɛɛ lajɛlen bɛ taa. cinq miniti bɛ yen n'i y'a kunu sisan miniti duuru nɛnɛ bɛ ɲini ka bɛɛ faga nka e wɔsiji bɛ ka jigin. tiɲɛ. dulɔ tɛ dulɔ don. o don.
i ma dɔ min a la yanni
anw fɛ jamana in na yan bi n'an banana an bɛ taa sɔrɔmuw san k'u ɲaami ɲɔgɔn na ko waasa ka bana tɛmɛ teliya la sɔrɔmu dɔw bɛ yen n'a kɛr'i la i sigilen f'i bɛ baro kɛ i yɛrɛ ma bɛɛ ɲɛ kumunen de i kelen bɛ ka yɛlɛ i yɛrɛ ma dulɔ tɛ dulɔ don ala an balo sirila nanzaraw la ka tila k'a fɔ k'anw tɛ ka dulɔ min nkalon don fo ni ala yafara o dulɔ min mɔdɛliw ma wa ala ka yafa an ka o dulɔ min mɔdɛliw ma
ɔ n'a fɔra dulɔ a mɔdɛli ka ca dulɔ furakisɛlama bɛ yen dulɔ a sisima bɛ yen bi a sisima i b'a tire dɔrɔn hali tun ka ti i buru dulɔ bazɛn na o kun ka nɔgɔ i ma ka tɛmɛ a kan
kuma labanko ɲuman ala k'a d'an ma labanko juguman ala k'an kisi a ma sɔli ala mamadi n bɛ seli kibaruya de kan ka silamɛw bilasira n'a ye jamana laban in na bi anw fɛ yan maa caman bɛ seli a muso tɛ seli maa caman bɛ seli a denw tɛ seli.
tiɲɛ. a faamuna wa. a fɔ ɲɛna. a bɛ mukadima kɔnɔ a bɛ arisala kɔnɔ ko minnu ko a ye silamɛw ye saya jɔrɔ b'a la kaburu dali jɔrɔ b'a la wa an yuumaru bi sɔlati li sabu sinina.
sago. ko ni den si sera san wolonwula a ye den bila seli la ni den si sera san tan n'a ko a tɛ seli ko a k'a dɛsɛ a galaka la. k'o ye kafiri kuranin natɔ ye sago a belebeleba a bɛ mukadima kɔnɔ a bɛ arisala kɔnɔ a bɛ seko kadilu la n ma caman kalan dɛ nka n ye fitinin min kalan n bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan ka karamɔgɔ kalan don a bɛɛ fɔ walahi hali ni dɔnnibaa min ka jalamugu melekelen kuru bonyana ni sato ye n bɛ ala ka diinɛ basakili ci i tɛ se k'a fɔ piɲɛ tɛ piɲɛ tɛ dankɔrɔba di a kɔnɔ ne ye waajiri kɛ mɔgɔw ye faransi n ma tamakiya ye foyer rue bara la ka waajiri kɛ mɔgɔw ye maka ka waajiri kɛ mɔgɔw ye arafa ka waajiri kɛ mɔgɔw ye mina kɛnɛ kan arabu bilen ma se k'i sigilen to a bobara bilen kan ko n ye nkalon tigɛ kuma bɛ farafinden ma yan
n'i ye donso fililen ye kungo kɔnɔ a bɔra a dɔnyɔrɔ kan ne tɛ bɔ n ka dɔnda kɔnɔ
adamaden n'i ma bɔ i ka dɔnda kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ma se ka fɔti bɔ i la
ko ka denw yamaru ni seli ye kabini den si san wolonwula o banna anw fɛ yan anw denw si san wolonwula an b'u tɛgɛ minɛ ka taa don diɲɛdenya kalan la ko jardin d'enfants mɛtiriw fana tɛ foyi jir'u la kilasi kɔnɔ to to ta ta ani recitation ɔ ni min ni tigɛra don min ka ala sɔrɔ kaburu kɔnɔ o don i bɛn'a dɔn ko to to tɛ ala ye sango tata tiɲɛ kalan lagositɔ tɛ dɛ nka diɲɛ kalan bɛɛ nkalon se kiriri kirikiri f'i ka ala ka diinɛ kalan dɔn fɔlɔ n'i den ye seli kabila dɔn a ka seli baada dɔn ka tahiya dɔn k'a ka seli sura dɔn o kɔfɛ ni faransɛ kalanni ka d'a ye a ka yɛlɛma pari dankɔrɔba de a kɔrɔ foyi t'o la
nka tant que den ma o si si dɔn fɔlɔ i y'a tɛgɛ minɛ ka don diɲɛ kalan o kalan na a ma ala ka diinɛ dɔn ni saya y'a sɔrɔ k'a to o ko sira kan a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ e yɛrɛ min y'a bila a kan i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ
silamɛw seli kɛ ko ɲuman ala k'a d'an ma labanko ɲuman ala k'a d'an ma labanko jugu ala k'an kisi a ma n'an sigira juma misiriw kɔnɔ ko ala ka diinɛ dɛmɛ i bɛ jama mankan mɛn ko amina n'an sigira seli kɛnɛw ko ala ka diinɛ dɛmɛ i bɛ jama mankan mɛn amina diinɛ bɛ se ka dɛmɛ ka bɛɛ den to diɲɛdenya kalan na. taa fɔ a tɛ se fiyewu.
han.
na.
ni maa ni minisiri sara alimami de b'a su seli ni peresidan sara karilan tɛ fiyɛ a su kan dɛ alimami de b'a seli. o ko kama diinɛ dɛmɛ diinɛ bɛ se ka dɛmɛ ka bɛɛ den to diɲɛdenya kalan na ni dɔw ma diinɛ kalan kɛ. seko a ti se fiyewu. kabini ala ye diɲɛ da un deux trois ye faama jumɛn su seli yan. an m'a ye.
k'a fɔ un deux trois quatre asalaamualeykum. a y'a mɛn alimami jumɛn ye dɛ. an m'a mɛn alimami alimami ta. ala m'an kunna diyara. amin. faransɛ lagositɔ tɛ dɛ nka kalan bɛɛ nkalonfin kirikiri f'i ka ala ka diinɛ kalan dɔn. o kama an ko mɛ waajuli kɛyɔrɔ kɔnferansi kɛyɔrɔ.